Inniu i bPáirc Chíosóig i Muileann Cearr, tá 'fhios ag Doire go gcaithfidh siad buachaint chun díbirt a sheachaint go Roinn 3, seo dá gcluiche deireanach. Maidir leis an Iarmhí, beidh na pointí uathu siúd mar tá deis acu fós ardú céime a fháil. Tá imreoirí aitheanta i líne lánchúil na hIarmhí ach ainmneacha nach mbeadh an méid céanna aithne orthu ag imirt chomh maith. Tá taithí agus cumas, áfach, ag an mbeirt i lár an aonaid ionsaithe, David Williams is Darragh McCormack, tosóidh Dean Ennis sa líne lántosach. Ait go leor, níl ach ceathrar Shleacht Néill ar fhoireann Dhoire. Is cosantóirí maithe iad Joseph Mulholland, Conor Coyle is Cahir McGilligan. Tá dhá athrú sa líne lántosach le Jamie Lee McGlade agus Tiernan Millar istigh. Tráthnóna go deas anseo, Muileann gCearr. Ní haon dochar é sin tar éis an méid báistí atá feicthe againn ó thús na bliana. Iarmhí sna geansaithe marún mar is iondúil. Sin an seisean sin, Éamonn Coinín. Bhí Éamonn Coinín ar an taobh líne. Á, sin an scór ag Éamonn. Buaite go deas aige. Doire ag teacht amach anois. Iarmhí Laois Ceatharlach Cill Dara ceithre fhoireann atá ag treabhadh leo san iomáint ag iarraidh dul chun cinn. Conor Coyle Thosaigh Conor an ghluaiseacht tá sé fós ag dul ar aghaidh an-ghluaiseacht ag Conor Coyle is ea sin scór go breá faighte ag Conor Coyle tá na foirne cothrom an puc amach ag Seán Jackson é ag dul ar thaobh na láimhe deise agus tá sé sin goite thairis agus tá seans anseo anois ag Jack Carney Jack Carney ag breathnú ar an sprioc Jack Carney á bualadh agus ceann deas réidh ag Jack Carney An Iarmhí ag tarraingt leo píosa beag. Ó, beagáinín scaoilte leis an gcomán ansin agus cheapfainn go mbeidh cárta anseo ag Eamonn Cassidy. Buí. Sciortín den ádh leis, b'fhéidir. Anois. Sin seans ag David Williams Tá sé cinn curtha thar an trasnán aige go dtí seo, bhfuil uimhir a seacht ag teacht. Tá go deimhin seacht gcúilín eatarthu anois. Doire ar an ionsaí arís ach dorchaíonn an tinneas an tseilbh tugtha uathu agus í faighte ar ais ag David Williams, captaen na hIarmhí. Williams idir a seacht go Domhnaill. Ag teacht trasna seo anois Peter Clarke, chonaic muid é sin ag imirt i gCorn Mhic Giobúin. Níos luaithe i mbliana, pas deas trasna uaidh siúd go Dean Ennis, Dean Ennis ag breathnú an dtí agus an-chomhimirt ag an Iarmhí ansin. Tá sí faighte ag Fintan Bradley ach brú maith ag teacht ansin ó leaids na hIarmhí ach rachaidh Bradley arís, imirt mhaith aige. Tá cuid acu imirt fóir beagáinín míshlachtmhar anseo. Anois, seo an seans. Tá ceann sin buailte ag Eamonn Conway agus tá sé sin níos fearr. Beidh i bhfad níos mó díobh sin a teastáil ó na cuairteoirí anseo. Ollie Baker ag déanamh roinnt oibre leis an bhainistíocht mar chóitseálaí ceann sin buailte ag Jack Cullen agus í buailte thar barr aige. Dar ndóigh ag Ollie tá sé mar cineál oiliúnóir taispeántais maidir le húsáid an chamáin. Ansin dúirt an tráth anois agus Peter Clarke arís, Peter ag géilleadh, ag iarraidh greim ar an gcamán agus a bhualadh thar an trasnán. Scór deas ó iománaí maith. Tá Christy McNaughton tugtha isteach anois ag Doire ansin agus imreoir sínte. agus bhuel just beagáinín scaoilte leis an gcamán agus é. Peter Clarke ag gearradh isteach ar gcúl. An pas curtha trasna aige buailte beagáinín rófhada bhuel b'fhéidir, tá an tseilbh fós acu, tá Darragh McCormack isteach trasna, McCormack siar chomh fada le Shane Williams, Shane Williams tagtha aníos ón líne lánchúil is tá Shane Williams in ann scóráil. Agus ó anois, d'fhéadfadh Rory Keys a bheith i dtrioblóid anseo. Taispeánadh cárta buí dhó níos luaithe. Bhfuil an dara ceann ag teacht tá. Buí agus buí. Dearg atá i gceist anois, tá deireadh déanta ag Rory Keys anseo. Is buailte isteach sa taobh. Doire in ann tairbhe a bhaint as an bhfear breise. Cliste, amach chomh fada le Cormac O'Doherty. Cormac O'Doherty a buille thar an trasnán, an bearna laghdaithe acu.

Seilbh faighte ag Andrew Shaw. Shaw ag cur ar aghaidh anseo anois. Shane Williams, fuair sé cúilín níos luaithe, bhfuil deis aige ar an dara ceann, Shane Williams an buille ard agus Shane Williams thar an trasnán. Dhá scór breá faighte ag Shane anseo sa dara leath.

Ansin bhí an lántosach istigh ann, bhí an leathchúlaí láir, bhí Micheál Mac Graith istigh ann chomh maith. An cúl ceadaithe agus an bearna laghdaithe anois go dtí ceithre chúilín. Imirt dheas ansin ag Andrew Shaw. Andrew Shaw ar aghaidh anois, atá sé ag David Williams. David Williams tá am aige an iarracht a mheá agus David Williams agus an cúl scóráilte ag David Williams. Bhí spás aige, bhí am aige. Bhí sé an-íorónta agus tá deireadh leis an gcluiche seo mar choimhlint, cheapfainn. Doire ag teacht arís sa gceann seo buailte isteach ag Niall Loughlin. Darragh McGilligan. Casann sé faoin gcois, déanta go deas ag McGilligan. Bhuel, b'fhéidir nach bhfuil deireadh déanta fós. Laghdaithe acu arís go ceithre chomhléinn. Rinne sé go maith. D'ardaigh sé. Cleas céim isteach. Is críoch íseal. Cormac Doherty tite i mbéal an chúil. Níl sí glanta amach fós. Tá an ceann seo buailte agus tá cúl scóráilte ag Darragh McGilligan, an dara ceann ag McGilligan. Ard chúl go deo. Bhuel. Bhí siad daortha chun báis ansin níos luaithe, b'fhéidir nach bhfuil deireadh déanta fós ag Doire, ar ndóigh tuigeann siad, caithfidh siad é seo a bhuachaint má tá siad ag iarraidh fanacht, Roinn 1, Roinn 2 ba cheart dom a rá. Agus tá an fheadóg dheireanach séidte, deireadh le Doire, beidh siad i Roinn 3 an bhliain seo chugainn.